o laban de ye natigɛ wɔɔrɔ ye Jɔni Sedu i k'a dɔn Sumeyilu Bube Mayiga min ye latigɛ ye ani dakan kura la Jɔni Sedu i k'a dɔn ŋana ŋana minɛ ŋana kunun ko ŋana ani bi ŋana tɛ kelen ye Jɔni Sedu i k'a dɔn awa diɲɛ bɛ yɛlɛma a dun maa yɛlɛma i ka yɛlɛma nɔfɛ n'o t'a da b'i tu la stratège min ye Sumeyilu Bube Mayiga Jɔni Sedu n'i y'a mɛn tubabukan na la fin d'un mythe o de ye nin ye o kɔrɔ ye min ye Sumeyilu Bube Mayiga siran min kun bɛ k'a ɲɛ i k'a dɔn a fɔra ko dabalitigi don fɛɛrɛtigi don Jɔni Sedu an bɛ don min na ko bi a jirala k'a fɔ fu falaki de don foyi foyi
e ka jugu sa koyi voilà a cɛ bɛ latigɛ bolo a to sa

latigɛ ani dakan kura la Jɔni Sedu a ko sonyani min kɛra jamana kɔnɔ o dossier datugura maa min b'i ka jamana fɛ maa min b'i ka jamana kanu Jɔni Sedu maa min b'a fɛ i ka jamana ka taa ɲɛ sonyani bakule de kɛra jamana kɔnɔ deux mille milliards o nafolo ka tunun e k'a fɔ o papiye banna k'o datugulen don k'o kuma tɛ wuli bilen c'est la théâtralisation des acteurs hybrides c'est toi qui le dis
Moi, je pose des questions et tu réponds. Hein?
I don't know. Mama n'i ka kegun. I ka jamana dafirila. Milliard ba fila ni kɔ de tununna. Maa bɛ tulon k'o dossier la kan hali n'o datugura i t'a fɔ ko k'a dayɛlɛ. Logiquement.
Eh, ale de y'a datugu wa? Non. Mais c'est la loi qui a fermé. Alors ni loi ko a b'a dayɛlɛ mankan jumɛn b'o la? An ka taa.
an ka taa sa a fɔ ko ɛ ɛ merci Jɔni Sedu min ye Bube Mayiga ye utikalo tile mugan ani wɔɔrɔ le tigre jaraba ŋana min ka jɔ ye Cour suprême de y'a wele Jɔni Sedu i k'a dɔn ka taa ɲininkali bolo da ɲininkali minnu kɛra a la i tulo fɔlɔ faux corruption favoritisme abus de confiance trafic d'influence
e o cayara dɛ nin y'a tubabukan ye nkalo sonyani binkanni binkanni jɛjugu jɛjugu janfa janfa e nin bɛɛ maa kelen aa ne k'i ma min ɲininkali kɛra la o ye nin ye ɛ o tuma n b'a fɛ k'a f'i ye kelen de kɛra mali ye moi je n'invente pas journal ye min fɔ n bɛ k'o de f'u ye intégralement Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di? A ko Sumeyilu Bubey Mayiga, Bubey, Jɔni Sedu i k'a dɔn maa gansan tɛ Mali kɔnɔ, o ye tiɲɛ ye, ahaa, ka kɔn a minɛ don ɲɛ, ɔhɔ, Jɔni Sedu i k'a dɔn maa caman ɲɛ na dabalitigi don, fɛɛrɛtigi don, ɔhɔ, nka a jɔra a la n gaki, han, Jɔni Sedu i k'a dɔn a bangena juin kalo tile seegin san 1954, burup, Gawo jamana na, ɔhɔ, Jɔni Sedu i k'a dɔn bɛɛ ko a ma SB, SBM, SBM, o ye tɔgɔ in tigɛli ye k'a surunya, o don, Jɔni Sedu i k'a dɔn kana miiri, ɔhɔ, i kana taasi k'a fɔ fanga kɛra jamana kɔnɔ, un, Bubey Mayiga i k'a dɔn a ma gɛrɛ fanga min na, nka, o tɛ yen. sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye service de renseignement ye mhm. n'o ye SE journaliste Seydou don min a bɛ yen a kɛra siranɲɛfɛn ye mhm. i k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen siranna i fonctionnaire fara commerçant kan mhm. journaliste Seydou i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen siranna sabula a don bɛɛ ko ayiwa Sumɛli Bube Mayiga bɛɛ ka dossier b'a bolo. l'homme des dossiers ko dossier bɛɛ b'a bolo le stratège malien den min ka dossier t'a bolo le tigre l'homme de Badala n y'a f'i ye a tɛ san fila bɔ n ko foyi t'a bolo bilen ne y'o fɔ e ye o ɛɛ dossier minnu b'a bolo o ye dossier kɔrɔw de ye o e kuraw b'a bolo dossier kuraw b'a bolo ɛɛ a b'o bɔ mini ale yɛrɛ ka dossier ma bɔ nin ye wa ɛɛ ala Jɔfisidu sɛbɛnnikɛlaw ko a ko a ko minisiri dɛsɛfɛ tjɛ kopererasɔn tsola a y'o sɛbɛn kɔrɔ kɛ o kɛra dɔn sedu kan dɔ pere minisiriya a y'o kɛ kɛ i bɛ ka tilela jɔn sedu kan dɔn a wa min ye wulikajɔ ye mini dilanfa sen kɔnba tan gɛlɛya min fila nɔfɛ dɛ kɛlɛ ko in kɛra o waati de kɔnɔ min sɔrɔsiw ka ayiwa minanko kuma bi senna journaliste Seydou i k'a dɔn ale de tun ye sɔrɔsi ɲɛmaaw ye mhm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. ministre de la défense ancien combattant septembre kalo san 2013 ka na bila 2014 la journaliste Seydou i k'a dɔn a da donna fɛn caman na ah. avion zanko kuma min bi senna n'a wariko ɲɛ ma se ka dɔn ibrahim bubakari keyita bi yaala avion min kɔnɔ journaliste Seydou i k'a dɔn a b'a ko ju la a b'a ko laban na a b'a mhm. bɛɛ lajɛlen kalama minɛn minnu zana sɔrɔdasiw ye n'u ko a wariko da jɛngɛnnen don journaliste Seydou a b'a kalama a daminɛ fo ka taa fo a ban na journaliste Seydou n'a fɔra ko sonyali kɛra jamana kɔnɔ yalima o tigi kan ka ɲininka wa a man ka ɲininka sɛbɛnnikɛla ko mali armée sɛgɛnna armée ɲanina journaliste Seydou i k'a dɔn wariba kulu de bɔra i k'a dɔn sɔrɔsiw kosɔn nka wari in a taa fan ma se ka dɔn kelen miliyari kɛmɛ ani miliyari bi saba sefa wari sodi k'a don de taara manamana ko la ya o maaw balolen bɛ jamana kɔnɔ olu ma ka ɲininka wa bu bɛ na ɲininka sodinikɛla ko a ko kuruur kɔn min ye a bidi burukati z fɔ mɔnɔni tɛ e taarari e fɛn min jɔnsedu ninnu de ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛli kɛ ka jalaki jalaki caman de wari bɔra cogo min wari su cogo min wa min ni min y'a kɛ a dya bɛɛ b'u bolo politigi donsosa
mɛ alisa ni bɛ fɔ a ko a fɛ ma

sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋanamu ŋanamu min kɛra jamana in kɔnɔ mhm. président bara ka yaala avion min kɔnɔ miliyari mugan sefa wari journaliste Seydou i k'a dɔn awa da kelen ma se ka yaala a ko a bɛrɛ ta IBK ka avion min san tuma min amadu tumani ture ala k'a hinɛ o y'a sɔrɔ avion min san a taara k'o to journaliste Seydou i k'a dɔn o jɔlen bɛ yen foyi den kelen t'a la avion bi pan ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ eh, u nana ŋanamu ŋanamu ni karaw kɛ fan bɛɛ fɛ journaliste Seydou ko IBK ka avion da kelen min ma se ka fɔ avion o de ye mɔgɔ kamanagan
aa a jɛngɛnna han Là, là, sur ce point, je te donne raison. min ye nin hakilinaw ye Ɔhɔ. a ko bube mayiga maa kegun don Ɔhɔ. a k'i sɔɔri Ɔhɔ. i k'a dɔn i nɔfɛ fanga na Ah. o kɔni t'a tɔɔrɔ Ɔhɔ. fɛn bɛɛ lajɛlen bi fɔ a ma nɛni bɛɛ lajɛlen bi fɔ a ma Ɔhɔ. journaliste Seydou k'a dɔn t'a tɔɔrɔ janko ale kɔni bɛ min ɲini a k'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ka di na date bila diɲɛ negetina kɔ siga t'a la ci da a ko an bɛ don min na ko bi min ye Sumeyilu Bubey Mayiga nin dabalitigi nin fɛɛrɛtigi maaw ɲɛna journaliste Seydou k'a dɔn n'a sɔrɔla tiɲɛ na dabalitigi don fɛɛrɛtigi don minɛni min filɛ nin ye o kun man ka sɔrɔ nin b'a jira k'a fɔ a ka jan maliden fɛn o fɛn bɛ yen n'i ma jɛya i mana i yɛrɛ kɛ ŋana i cogo o cogo don dɔ la i bɛ taa kaso la A ko an bɛ don min na ko bi, bi, journaliste Seydou k'a dɔn jamana sɛgɛnna, ɔhɔ, a ɲanina, un, maa minnu sɔrɔla nin ko in na, ɔhɔ, journaliste Seydou k'a dɔn olu kun fɔlɔ minɛnen don, han, Bubey donna kaso la, Bubey, ministre de l'économie et des finances, finance, madame Buwarɛ Fili Sisɔkɔ, Fili, ani gongo mugu ni a ka wusulan kasa duman, Kalebaa, a bɛ a bɛ a bɛ kaso a bɛ kaso la, hi, a bɛ kaso la, ɛ kasobon ɔ suma yɛlɛmana han, an, suma ka di bi ni ni ni i bɛ don tɛmɛ Bole fɔ wusulan sisi bɛ da i kan, ɛ pff, bɔrɔ, ee Kɔre y'a ɲɛdɔn wusulan sisi de y'o fɛn ye eh eh eh gorobinɛ don wai hey gorobinɛ mana taa kaso la dɔrɔn i ah. lakarila a wusulan kasa bɛ tigɛ journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko ah. cɛ min kun b'a la n'a yɛrɛ tun bɛ yaala ah. ne tɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ ah. kasobon jumɛn bɛ yen ko ne bɛ se ka don o kɔnɔ o cɛ ti yan journaliste Seydou k'i k'a dɔn k'o bɔgɔ ma jɔ a ko a dakolo cilen filɛ pɔ Journaliste Seydou a k'i k'a dɔn ayiwa n'a ye maa min diya min ka di da i bɛ se k'o fɔ nka sonyani min kɔni kɛra o yelen don o ye wuli o ye tiɲɛ ye journaliste Seydou k'a dɔn ŋanamu ni binkanni binkanni a b'a don ɲɛ journaliste Seydou k'a dɔn a mɛɛn o mɛɛn don dɔ la i k'a dɔn ha ka ja a bɛ taa t'i da ko n'o tɛ Bubey Mayiga jɔn la ka fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ politikitɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko PMT journaliste Seydou k'a dɔn o wulikajɔ n'o cɛsiri ale kana se ha adamama sigilen ma sen ha adama sodi k'a dɔn sa amina sa ka dun fo denmisɛnninden bu min ye fanga ye a b'u bolo bu amadu laban nana fanga na jɔnni sodi k'a dɔn bu ka a ka fanga don fangana ma daminɛ bi kabini a tɛ tɛ bɛn k'i ɲini ka tsisi na komidi tsisi bu b'a la a b'a la sabula a kɛra kɔsesiyali ye ka t tɛ kana bila ka dusu la o kɛra jɔnni sudu tuma min adamama ye fanga ta alifa amaduri kɔnɛ y'a weele k'a dɔn sɛgɛrɛtina la ni ka laban ka kɛ service de renseignement ye, o kɛra, tɔgɔ in de sɔrɔla o yɔrɔ in na SE, le tigre, sabula a mɛnna yen, le stratège o o bɛna kuncɛ tuma min, ɔhɔ, ni Adema bɛna fanga bila, ɔhɔ, a ye waati jan kɛ, ayiwa a mɛrulen don, ɔhɔ, Mande Sidibe de y'a wele Ala k'o fana hinɛ, ɔhɔ, k'a kɛ premier k'a kɛ ministre des anciens combattants ye, ɔhɔ, journaliste Seydou a ye waati jan k'o la, o kɛra, ka na se ATT tile ma, ATT, san 2011, 11, a kɛra ministre des affaires étrangères ye, coopération internationale, o kɛra, IBK nanen, ɔhɔ, o fana laban y'a wele, wele, a ka gouvernement fɔlɔ la, ɔhɔ.

tuma min ayiwa IBK ka fanga fɔlɔ mm. a kɛra minisiri ye min ye sɔrɔdasiw ka minisiri ye a don mm. musa mara de tun ye premier minisiri ye i hakili bɛ musa mara ka taama in na ka taa n ɲininka kidali a don u tun ka kan ka taa ɲɔgɔn fɛ nka a ka keguya ani kodɔn bolo kan a danna gawo a ko k'a man kɛnɛ k'ale man kɛnɛ eh, musa mara man kegu ale bɛ tugu musa mara kɔ jihadisiw ka t'u bɛɛ kan tigɛ yen wa eh, a ma kɛ ala fana ka ye diɲɛ tun tɛ kɛ wa o keguya de ye nkalon ye o i mana keguya kojugu ah. i laban i bɛ tiɲɛni de kɛ o toi ton premier ministre il est en mission k'a ka taa kidali a bɛ bɔ yan a bɛ se gawo e b'i yɛrɛ da k'i man kɛnɛ mais il a dit à musa mara k'an kana taa ko sira man ɲi voilà bon n'an kana taa sira mais musa mara ko ko an bɛ taa ko kidali ye mali dɔ ye an bɛ taa ka taa mali drapeau kɔrɔta a labanna cogo di jɔnsisedu o y'a sɔrɔ a ye dabali tigɛ dabali jugu de tigɛra a fɛ o don ka taa nin kungo in se musa mara ma fo ka musa mara gɛn ka bɔ premier minisiriya la jɔnni sudi k'a dɔn a yɛrɛ laban nana minɛn in da ni ne ye miiri o tɛ journal kɔnɔ dɛ élection min kɛra ale de IBK sigi fanga na o kɛra o kɔni nin dɛli ko ye o tɛ foyi ye